Dae eris sa Sardigna est jacarada dae una temporada de bentu chi est andende peri a chentu chilòmetros a s'ora, cajonende problemas a sos trasportos in mare e in chelu e faghende dannos. Sos pompieris in custas oras sun traballende pro parare fronte a totu sas richiestas de interventu pro pònnere in securesa fràvicos, àrbores, cartellos istradales. In Nùgoro puru sunu medas sos interventos de sas iscuadras de sos pompieris de su Cumandu Provinciale. In unu palatu in Carrera Toscana su bentu ch'at bentuladu una trintina 'e metros cuadros de guaina de catramu. Sos pompieris chin s'autoscala ant postu in securesa s'istrutura pro evitare dannos prus mannos. Problemas in centru puru su bentu ch'at picadu una paja 'e tèulas dae sa coperta de su Museu Ciusa in Prata Santa Maria, Una at corfiu una màchina postegiada ma no at fatu dannu a sas pessones. Su bulletinu de sa Protetzione Civile previdit chi sa temporada duret fintzas a sas deghe de custu sero abrandende manu manu. Una proposta de lege chi ponzat otantasete milliones e mesu pro sos tres annos imbenientes chin sa punna de favorire tremiza postos de traballu in sas zonas internas e parare fronte a s'ispopulamentu. A la presentare in Cussizu Regionale su grupu Psd'Az La Base sutascrita peri dae su cussizeri de sos Rossomori Emilio Usula. Sa proposta est naschia a pustis chi sa Corte Costitutzionale at botzadu su ricursu presentadu dae sa Regione contra a sa lege de istabilidade. Cussa sentèntzia nat chi sa Sardigna puru che a totu sas àteras regiones italianas, at s'òbricu de cuncùrrere a su risanamentu de sa finàntzia pùblica, ma a su matessi tempus lassat a sa Regione nostra sa possibilidade de gestire sas intradas pròpias, at nau su capugrupu Psd'Az e primu firmatàriu de sa proposta de lege Angelo Carta. S'idea nostra est cussa de impreare sas dispositziones de su Decretu legislativu chent'e batòrdighi de su duamiza e sèichi pro pònnere incentivos e agevolatziones a sas impresas sardas de impreare a cumpensatzione. Su desinnu de leze previdit unu contributu a s'annu de non prus de dòichi miza euro pro cada azienda e màssimu pro bint'annos. Intre sas agevolatziones previdias sa minimada fintzas a su chimbanta pro chentu de sas alìcuotas IVA, Irpef e Ires e de su sessanta pro chentu de sos contributos INPS. Pro pòdere àere sos incentivos s'azienda si depet impinnare a assùmere, persones disocupadas a su mancu dae ses meses o de mudare sos cuntratos a tempus a tempus in cuntratos a tempu prenu. Chin sa proposta de s'assessore a sa cultura Giuseppe Dessena sa Giunta regionale at aprovadu sas modificas a sos criterios prevìdios pro su finantziamentu de sos ispetàculos de teatru, mùsica e dantza dal vivo. Est una soddisfatzione manna èssere resissios a modificare una delìbera chi dae medas annos fit firma a dolu mannu de su cumpartu, at nau s'assessore Dessena, e cada annu b'at àpiu problemas chin sas normas in vigèntzia e sas richiestas de modificas fin belle fitianas. Semus arribbados a unu resurtadu de profetu chin d'una mesa cumpartia, a sa cale an picau parte sos rapresentantes de su setore, e chin issos nos semus adobiados medas bortas e amus faeddadu de cada cosa, amus cuncordadu de dare prioridade a sa valutatzione de sos progetos, custu est su primu passu, no amus a istentare a riunire torra sa mesa pro faeddare de su disinnu de leze, at nadu Dessena. Su percursu fatu in custos meses dae s'assessoradu e sos rapresentantes de sas organizatziones de su setore at fatu unas cantas modificas a sos critèrios, iscrivet sa Regione, e a su bandu an a poder partecipare sas cumpannias chi apan tres annos de atividade e non prus chimbe e an a poder partecipare sas agregatziones ATS e ATI chi prima imbetzes non fin prevìdias e s'assessore Dessena at nau chi an a premiare sas fainas bene fatas chin premialidades. Si su prètziu de su late diat sichire s'andamentu de su casu berbechinu romanu lu diant dèpere pacare a unu euro e bintunu tzentèsimos a litru. A lu nàrrere est sa Coldiretti Sardigna, faeddande de su chi est capitande in su setore zootècnicu chin su prètziu de su late chi est arribau a otanta tzentèsimos e dae cue non s'est tremiu prus, e su prètziu de su casu berbechinu romanu chi in sos mercaus internatzionales est arribau a oto euros e chimbanta. Sos percursos de late e casu s'addòbian petzi cando b'at crisi, antzis, dae cando si cumintzat a faeddare de crisi, chin su romanu chi che trazat a terra fintzas su late de sos pastores, iscribet sa Coldiretti, A balanzare est sèmpere e solu una parte de sa filiera, cussa de sa trasformatzione. Bastat de bier sos giornales de sos ùrtimos annos, nat su presidente de sa Coldiretti, Battista Cualbu, dae agustu de su duamiza e bìndichi cando su romanu fit a deche èuros cada die sos trasformadores faeddaban de disacatu e cumintzàban a cuntratare su late chin sos pastores pro s'annada nova. Acabada sa crisi, acabadas sas relatas pùblicas. S'ùnica cosa chi ant cuntzessu, deche tzentèsimos in prus, a pustis de àere istabiliu, non s'ischit, fachende cales càlculos, chi su late prima si depiat pacare a setantachimbe tzentèsimos e como a otantachimbe. Unu bete focu in sa prata de sa crèsia de Santu Jubanne in su bichinau de Predestrada, eris, in Nùgoro at apertu sos festeggiamentos in onore de Sant'Antoni su Santu de su Focu. Erisero, in totu sa Sardigna, medas comunidades an onoradu su Santu chi, in sa traditzione religiosa de sa Sardigna, est cropadu a s'iscoperta de su Focu, chi ch'at furadu a Lutziferru, falande a s'iferru in cumpannia de unu porcheddu pro facher bada locu e istorrare sos diàulos In s'interi chi su santu si che picabat su focu in intro de unu fuste de ferula pro lu donare a sos omines. Sunu medas sos devotos chi eris sun acudios a su focu de Preda Istrada pro biere sa benedissione de sa pira de linna alluta a pustis pro su santu e non podiana mancare fava e lardu, binu e durches. In sas dies imbenientes atteros bichinaos an a allughere su focu de sant'Antoni. Sa festa de Sant'Antoni chi in su calendàriu litùrgicu est oje, sinzat peri su cumintzu de su carrasecare barbaricinu, chin sa prima essia de sas màscaras traditzionales che a sos mamutones de Mamujada, sacru e profanu, chi andan a manutenta, chi afundan sas radichinas in s'iscuricore de su tempus, traditziones chi sun abarradas, a tempos de oje, fortes e cumpartias dae sas comunidades.